Moni ndine Jaki nde nkhani yakeyi I think ndipeleke disclaimer kaye kumayambiliro kuti mwina mutha kufuna osamvera pali ana nde icho ndi chiganizo chanu mupanga choice koma ndi yosamweranso chakumwa I don't think nde tiyeni ticheze. Ku usa bambo ndi mayi uyu eti analionera kuti anali pa chibwezi koma chibwezi chake chokhala ngati ali pa banja chichita anthu amakhala limodzi mnyumba imodzi mwamunayo dzina lake Trevion Taylor pamene wamkaziyo Jessica Ross and anapezeka kuti mu 2023 Jessica anali ndi mimba nde anthu oti si akukhala ngati banja zokhala kuti zabwinobwino akuyembekezera ali excited mpaka nayi mimba inakula mpaka kufika point yoti nthawi yokabereka yakwana ananyamuka anapita ku, ku maternity kokabereka nde ali kumeneko ali mu delivery room muja ali mu labor panali dokotala wina amene anali ngati ndi amene anali in charge Kunthawi imeneyoyo uyu amati azibereka Jessica doctor wake ndi mzimayi uyu akuti Dr Tracy Julian nde munthu ali mu labor nthawi ija yoti akubereka Tracy Julian akuti anagwira mutu wa mwana uja nkumakoka kuti amtulutse mwana uja abadwe nde mwana uja samatuluka nde as a doctor Tracy yo amayenera kupanga chiganizo kunena kuti a mwina mwanayu zavuta eti zikutenga nthawi yayitali atani apite ku Caesar apite ku theater akatani akampange cesarean angontulusa ngati mwa Caesar eti kuti apange decision koma samapanga decision imeneyoyo amangolimbikirabe kunkoka mwana uja mutu mpakana anapeza kuti anamuzula mwana mutu thupi linatsalira m'mimba mwa amayi ake koma anthu aja anabisa anakhala ngati kuti zimene zonse zinachitika anabisa mutu wa mwana kuthamanga kupita ku theater kukakhala ngati kuti zonse zikupitirira bwinobwino kuti apapa za- za- zavuta pali distress kupita ku theater kukampanga operate nkuchosa thupi la mwana lija ndikulivindikira and analivindikira ndi timablanketi ambiri mutu uja nkuikapo kupanga ngati kuti mutuwo uli bwinobwino atavindikira bwinobwino amayi mmene ayambira kunena kuti ndipatseni mwana ndimuone atawauza kuti ayi mwana wanu akuoneka kuti wapitirira nde ananena kuti okay chabwino mwana wapitirira komabe ndikufuna ndimutani ndimuone pamene no anamukutira bwinobwino kuyika mutu uja kuti akhale ngati kuti naye bwinobwino nkungowanyamulisa pang'ono ndikuchoka basi ulendo kupanga za msangasanga a basi mwana watani mwana wapitirira nde iwo aja samakhutirabe kuti zinthu zake mene zikuyendera anthu amene akuthamangira thamangira apapa a dr tracy aja amene akupangira sanawauze chenicheni chomwe chapha mwana sanawauze kunena kuti amuvulaza mwana chonchija chilichonse kungopanga zoti apange msangamsanga kenako kuyamba kuthamangira kuti a thupi la mwanayo tikukalipanga cremate kupanga cremate kukaliwotcha eti paja maliro ena amaotcha nde anyake aja anakana kuti "Ayi, mukaotcha bwanji ndi anazadabwa kuti "Ah, anthu akupanga za changu kwambiri ngati kuti akubisa china chake ndi anapezeka kuti anadabwa atapeza kuti anatumiza maliro a mwana ku ngati ku motchale amotchale aja ndi amene ananena kuti "Ah, mwana atu anamuchani anamudula khosi mpamene jessica ndi mwamuna wake anayitana munthu wa- wapadera onena kuti apange autopsy thupi la mwanalo kuti aone kuti chachitika nchani basi kuti munthu uja kubwera ndi munthu amene anapeza kuti amulemba ntchito ndi bambo uyu. Ochita autopsy yo anali Dr Jackson Gates. Nde Jackson Gates ataona zomwe zachitika zinamututumusa nayenso kwambiri kuti hey! Anthu angapange chiwembu ngati ichichi nkubisa osatani osanena. Mapeto ake kaya nayenso anali excited anajambulajambula kujambula mmene mwana wachokera mutu mmene watani chilichonse kujambulajambula ndikukachita load pa social media. kumafotokoza kuti taonani zomwe chipatala ichi chachita zamudula mwana mutu apanga chonchi anabisa anatere anatani jessica ndi mwamuna wake uja ndikukazionera pa social media kuti akuti anachita kumudula mutu ati anatere anatani nawo ajanso mtima tututu chachitika nchani nde inali nkhani yonena kuti inapanga distress koopsa especially kukaona thupi la mwana wawo lita- lili loduladula lili lotani dzigawo dzigawo ndinamu cheka chonchi ndinatani zosakhala bwino ndi anamusumirano dr jacksoniyo iye nde amakana amati iye ndine dr ndikungofotokoza zomwe zinachitika si mulandu koma ampeza olakwa ndipo apatsidwa compensation jessica ndi mwamuna wake compensation ya 2.2 million dollars kuchoka kwa uyuyu wochita autopsy anali excited ndikumakaposita zinthu zoopsa ngati zimenezo pa social media kenako asumiranso chani chipatala chija chifukwa choti death certificate ya mwana analemba kuti mwana anaphedwa anachita kulemba kuti no mwana uyuyu waphedwa sipalibenso chabwinobwino zinazake zoopsa zoti anthu awawa i think akumana ndi zoopsa kwambiri especially kuti chipatalacho doctor chani onsewu kumapanga zonena kuti kubisa kutchinga osanena chilungamo kumafuna kuti mwana akangomuotcha kuti pasakhale nkhani asadziwe angowaphimba m'maso angoti mwana anapitirira nde chipatalacho chili ndi mlandu woti nawonso mwina apereka compensation komanso mwinanso ena amangidwapo chifukwa zomwe achitazo ndi zina zake zankhazankhaza zoopsa kwambiri iyo ndi nkhani ina yomwe ikupangika ku usa padziko pakuchitika zinthu zoopsa dziko kwambiri